Dia dhaoibh agus fáilte isteach chuig Nuacht na hOllscoile, anseo liomsa Aisling Brady. Agus liomsa Aoibhinn Ní Shúilleabháin. Ag teacht suas ar an nuacht.
Cúisigh bhean ó nDoire le beirt dúnmharú. Mharaigh sí a fear chéile agus a leannán fiche bliana ó shin. Cúisigh Hazel Stewart as Cúil Raithin le dúnmharú Trevor Buchanan. agus Lesley Howell. Rinne sí stáitse ar an dúnmharú lena bheith mar féinmharú. Níor thóg sé ach dhá uair agus tríocha nóiméad ar an choiste teacht ar a bhreitheamh. den iar-mhúinteoir scoile Domhnaigh. Bhí naoi fear agus trí mná ar an gcoiste. Bhí Trevor Buchanan agus Lesley Howell aimsithe marbh i gcarr le a lán múcha aonocsaíd charbóin i ngaráiste i mBaile Mhuire, Carraig Ceasail. Bhí caidreamh ag Bean Uí Stewart le fear chéile Lesley Howell. Shocraigh ar Hazel Stewart agus ar an tUasal Howell a chéilí a mharú i mí Mheithimh 1991. Agus i scéaltaí eile líonadh na cathaoireacha deireanacha sa 31ú Dáil bhí ar athchomhaireamh a dhéanamh ar na vótaí i thoghcheantair in iarthar na Gaillimhe. D'fhógair Éamon Ó Cuív as Fianna Micheál Fáil, Mac Giolla Seán Ó Cearr, Cuinn ó Ollscoil Fhine Gall Chathair Bhleá agus Leo Cliath. Grealish mar neamhspleách mar ionadaithe le haghaidh an iarthair na Gaillimhe. I gconclúid an 31ú Dáil tá 76 comhairlithe ag Fine Gael, 37 ag Labour, 20 ag Fianna Fáil, 15 cathaoireacha ag neamhspleách, 14 ag Sinn Féin, níl aon cathaoireacha ag na Greens agus ceithre cinn ag páirtí eile. Tá Fine Gael agus an Páirtí Lucht Oibre fós ag plé na polasaithe éagsúla chun comhrialtas a chruthú. Tháinig ceist na teangan chun cinn san olltoghchán seo. I ráiteas ar maidir le d'eisigh Fianna Gael, dúirt urlabhraí thar ceann an pháirtí Fergus O'Dowd go raibh polasaí seasta ag Fianna Gael. Dúirt sé nach mbeadh an Ghaeilge éigeantach don Ardteist. Níl muintir na Gaeltachta ró-shásta leis seo. Ag caint le Gaelport inné, dúirt príomhoide thar ceann de na Coláistí Samhraidh i gContae Maigh Eo dá gcuirfidís an polasaí seo i bhfeidhm go mbeadh deireadh le na Coláistí Samhraidh agus deireadh leis na Gaeltachtaí go deo. Dúirt sé muna bhfuil an sprioc ann Gaeilge a fhoghlaim ní rachaidh éinne go dtí na Gaeltacht. Tá breis agus 100 duine fostaithe ag na Coláistí Samhraidh i Maigh Eo. Má dúnfar monarchan a fostaíodh 100 duine, ní bheadh éinne róshásta leis. Níl na mná tí róshásta freisin, tá sé an-tábhachtach don Ghaeltacht go gcoimeádfar na coláistí samhraidh mar coimeádann siad na Gaeltachtaí agus an Ghaeilge beo. Dúirt urlabhraí ó Chonradh na Gaeilge nach raibh aon foinse ann go n-oibreoidh an polasaí seo a bhí ag Fine Gael chun an teanga a chur chun cinn.
I nuacht eile tá an scéal le Mícheál Mac Giolla Carr. Tá dhá catagóir Gaeilge imithe ó na Smedias agus tá neart conspóide le Fiontar. Ceart a bheith ag tabhairt stádas don teanga agus ag tabhairt ag tabhairt gradam ag cur gradam ina luí agus rudaí mar sin. Measaim is dóigh, Micí, like níl clú dá laghad agam céard. Ok, an ceapann tú ba chóir go mbeadh catagóir Gaeilge sna Smedias agus cén fáth? Má breathnaíonn tú ar. an méid Gaeilge atá ar fud fad na meán faoi láthair, tá an méid deiseanna fostaíochta ann i leithéidí TG4, Raidió na Gaeltachta, fiú RTÉ agus ag teacht amach anseo le cúnamh Dé i leithéidí Raidió Rí-Rá. Bhí an tuairisc sin le Mícheál Mac Giolla Carr Ní raibh ag an rialtas. D'ardaigh an ráta cáin go 2.2% an mhí céanna an bhliain seo caite, ach tá an leibhéal taobh thiar an ionchais de bharr an sprioc easnamh i VAT. Léirigh na figiúirí a bhí foilsithe ag an Roinn Airgeadais go n-ardaigh an ioncam cáin ó 104 milliún go 4.8 billiún. agus i scéaltaí eile, de réir nama, thuill sé 89.5 milliún ar punann iasachta sa tríú cuid de Meán Fómhair. De réir an tuairisc sin, d'fhás an punann sin go 27 billiún ag deireadh an Meán Fómhair, fuair nama 27.3 billiún in iasachtaí ó na cúig institiúidí atá mar chuid de rannpháirtíocht nama. Cheannaigh an gníomhaireacht. 71.2 billiún d'iasachtaí, sin lascaine 58%, Foilsigh nama tuairisc go mbeadh 25% de na hiasachtaí ag feidhmiú ag deireadh Meán Fómhair.
Tá an Garda Cósta i mBaile an Bhunánaigh fós ag lorg corp fir ó deisceart na hAfraice. Creidtear gur chuir sé lámh ina bhás féin tar éis marú a pháirtí Dé Máirt seo caite. Bhí Stephen Godson Ó Cuaig á cheistiú ag foireann speisialta Gardaí ar feadh cúpla uair ar na hAillte i Bhunánaigh maidir le iniúchadh atá a dhéanamh acu faoi bás Pholannach i dTrá Lí. Thánathas ar chorp Katrina Bairéad, 20 bliana d'aois ina tigh féin i Deer Park i dTrá Lí. Do bhí a linbh, 2 bhliain d'aois san tigh san am céanna. Nuair tháinig siad ar an gcorp thosnaigh na Gardaí ag cuardach do a pháirtí atá ins na triochaidí, agus ina chónaí i Bhaile an Bhuinneánaigh. Tá scrúdú iarbháis ar dhéanamh ar an gcorp faoi láthair. Agus anois trasna duitse, Fran. Go raibh míle maith agat, Eva. Bhí bua ag foireann chruicéid na hÉireann an Céadaoin seo caite. Bhuail Kevin O'Brien an céad is tapúla i stair an Choirn Domhanda sa chluiche i Bangalore. Bhí sé ag breathnú go dona agus Éireannaigh dul isteach don lá deireanach den chluiche. Chaill siad trí gheaitín de ocht rith. Sa dheireadh, tar éis cluiche iontach ag O'Brien, chríochnaigh Éire le cúig liathróid sa bhreis. Dar leis an gcaptaen, William Porterfield, ní féidir meas faoina gcumas a thabhairt don fhoireann Éireannach. Ceapann sé go mbeidh ilchomórtas iontach eile ag an bhfoireann. Bhí seachtain iontach ag an gCumann Lúthchleas Gael do liathróid láimhe. Beidh an cluiche á taispeáint sa chluiche domhanda i 2012 in Cali, California. Ciallaíonn sé sin go bhfuil an cluiche céim eile níos congaraí do na Cluiche Oilimpeacha. Is é liathróid láimhe le balla amháin a bheidh i gceist, is é sin an leagan den chluiche atá is congaraí do gach leagan eile de timpeall an domhain. Faoi láthair, tá na foireann Éireannaigh, fir agus mná, an cúigiú foireann is fearr sa domhan. Tá Manchester City ag bogadh ar aghaidh go dtí an chéad babhta eile den FA Cup. Fuair siad an lámh in uachtar ar Aston Villa an Chéadaoin seo caite le bua trí in aghaidh a náid. Bhí ocht athrú ar fhoireann Aston Villa le Gerard Houllier ag tosú cuid maith de na imreoirí óga. Thosaigh City amach tar éis ocht nóiméad le cúl ó Yaya Touré. Chríochnaigh Man City an cluiche amach le cúil eile ó Balotelli agus David Silva. Agus anois an aimsir le Liam.
Is lá deas é inniu leis an teocht ag luí ag 7 méid Celsius. Tá sé tirim ach tá sé beagáinín scamallach chomh maith. Tá gaoth lag le brath timpeall an tír inniu. Beidh an Máirt agus inniu an céanna ach beidh sé níos te amárach. Beidh sé ag cur báistí san iarnóin Dé Céadaoin so bí cúramach má má sibh ag dul go dtí an Féile Ceilteach. B'in deireadh le Nuacht na Seachtaine ar Teilifís DCU uaimse agus Aisling.
Bíodh seachtain maith agaibh.